A b'a fɔ ko jamana ka kan ka developper de fɔlɔ ka sɔrɔ k'u ka kan ta ko minnu ka kan b'u bolo k'u yiriwa de an ka ɲɔgɔn ɲininka Sini tun bɛ baara kɛ jɔn ka kan na a developper o de la ka sɔrɔ k'a yɛrɛ ka kan ta k'u k'o jaabi ye Espagne depuis a bɛ Espagne dɔn a tun bɛ baara kɛ kan jumɛn la k'a yiriwa la kosɛbɛ k'a sɔrɔ la ka espanoli ta o ma kɛ o Espagne ka yiriwa y'a ka kan yɛrɛ de o la n'i taara u tɛ baara y'i la fɔlɔ u bɛ kan kalan i la parce que an bɛ an bɛ developper ni dɔnniya fɛn o fɛn ye, unhun, dɔnniya de bɛ jamana la developper unhun, tubabukanfɔba in tɛ, unhun, anglɛkanfɔba in tɛ, unhun, dɔnniya de bɛ jamana yiriwa, unhun, bon dɔnniya ninnu u b'a bila kan de kɔnɔ, unhun, n'i ye kan in faamuya dɔnniya ninnu faamuyali bɛ nɔgɔya, unhun, est ce que an bɛ ɲɔgɔn faamuya, unhun, ɔ mais ni mɔgɔw ko k'olu bɛ developpement ni kan tigɛ ka bɔ ɲɔgɔn na ne t'o dɔn o bɛ kɛ cogoya min na, unhun, e delila jama ka hakɛ to e ye bobo president ye wa, unhun, e delila ka bobo ingénieur ye wa k'a filɛ k'a ka baara ɲɛfɔ mɔgɔ ye, unhun O tɛ yen o fɛn ninnu bɛ kalan de dɔnniya sojɔ tɛ kalan de ye mais ko sojɔ bɛ kalan kan dɔ la irisiw b'o kɛ kan jumɛn na u ka kan faransi y'a kɛ kan jumɛn na u ka kan sini b'a kɛ kan jumɛn na a ka kan o la siniwakɛ yɛlɛla maliyɛnkɛ la maliyɛnkɛ ko ko non ko siniwakɛ bɛ se ka kɛ ingénieur ye cogo di ka sɔrɔ k'a tɛ faransɛ mɛn a ko bon ko miirina in min bɛ mali kunna k'o de bɛ k'an to kɔ sini filɛ don u bɛ ka diɲɛ fɛn sugu bɛɛ dɔ kɛ mais u b'a k'u ka kan de kɔnɔ a m'u bali anglɛkan kalan fana na dɔnku jamana ka developpement bɛ daminɛ i ka kan de a ma fɔ ko n'i ye kan fɔ dɔrɔn de ko so bɛna jɔ dɛ o tɛ dɛ sojɔ ninnu baara bɛɛ bɛ kɛ kan de kɔnɔ parce que n'i bɛ kan mɛn ni sojɔ ɲɛfɔra i ɲɛna i ka kan na kan bɛ developpement teliya de hali n'i ye yiriwa ta k'a lajɛ yiriwa min ka bon ni yiriwa bɛɛ ye o ye hakili yiriwa ye o hakili ɔ est ce que sojɔ de bɛ don hakili kɔnɔ n ko sojɔ kuma fɔcogo de bɛ don hakili kɔnɔ unhun kumakan de bɛ hakili yiriwa o unhun mɔgɔw tɛ ka se k'o de faamu aw mako bɛ farikolo de la unhun n'a y'aw sinsin farikolo kan mɔgɔ min mana se aw hakili la unhun farikolo o hakilitigi sago bɛ farikolotigi la c'est pourquoi tubabucɛ kelen a tun bɛ na dɔrɔn ka farafin kɛmɛ hakili salon ka farafin bɛɛ bila a ka- a ka minɛn kɔnɔ unhun leopold deux kelen a tun bɛ na ka to ka kongolɛw minɛ k'u bolo tigɛ u si tun tɛ hakili sɔrɔ k'a kɛlɛ parce que a sera u hakili la o de la i b'a ye tubabu sɔrɔdasi t'anw ka kilasiw kɔnɔ ka marifa jɔ an tɔn na tubabu sɔrɔdasi fosi tɛ mali palɛ kɔnɔ ka marifa jɔ mali marabaga la mais mali marabagaw ni mali peresidanw n'a minisiriw bɛ baara kɛ tubabucɛ ka kan na parce que se kɛra farafinw hakili la o de ye colonisation mentale ye o de ye domination intellectuelle ye a tigi tɛ yen mais ko bɛ k'a tigi sago la dɔnku o kɔrɔ de k'a tigi k'a yɛrɛ lafiya an yɛrɛ b'an yɛrɛ minɛ ka d'i ma a kɔrɔ de dɔnku jamana ninnu bɛ yiriwa u ka kan de kɔnɔ c'est pourquoi n'i taara san k'i bɛ armée kalan Russie Russie t'i kalan armée la français la munna a b'i kalan armée la a ka kan na parce que a b'a dɔn e na taara ale ka armée min na armée olu sera ka yiriwa o kɔnɔ ka hakili jagabɔ k'a don ni fɛn in na ni ni ka ɲi de i bɛ a- i bɛ s- kan de kalan fɔlɔ ka sɔrɔ ka développement lawaleyali fɛn dɔ kalan donc jamana ka kan bɛ jamana ka développement teliya wa a b'a nɔgɔya o de la n'i taara Italie Italie i bɛ u ka kan de kalan hali walasa ka se ka boulangerie baara k'o faamuya n'i ma Italie ka kan yɛrɛ mɛn kosɛbɛ i tɛ baara ɲɛnama yɛrɛ sɔrɔ parce que a bɛ kɛ i n'a fɔ i tɛ adamaden adamadenw de dun bɛ développement ko kuma kɛra mɛ kɔmi yan an bɛ tubabukan kan a b'an kun na n'an ye tubabukan in bila an ni tubabu tɛ ɲɔgɔn faamu parce que a b'an kun na k'an kumakun ye tubabu de n'o tɛ munna tubabu tɛ an ka kan ta walasa an ka ɲɔgɔn faamuya donc jamana ka kan ani jamana ka développement a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na de yiriwa nana kan tɔw kɔnɔ cogo di sinuwaw ye diɲɛ fɛnw traduit ka na u ka kan kɔnɔ Coréenw y'a traduit ka taa u ka kan kɔnɔ an bɛ ka an ta bila faransɛ la ka sɔrɔ k'a fɔ k'an ka développer ni faransɛ ye ka sɔrɔ k'an ka kan to o bɛ kɛ cogo di dɔnku anw yɛrɛ de bɛ k'an ka kan fanga ban an yɛrɛ de bɛ k'an ka kan kɛ bolo kɔnɔ